Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụbọchị iri abụọ na otu n'ọnwa Disemba Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụ ka abụ isi nke abụọ malite n'usoro nke asatọ ruo na nke iri na anọ Ana m anụ olu onye m hụrụ n'anya, lee ka ọ na-abịa! O si n'ugwu ukwu wụrụ na-awụda n'ugwu ntakịrị. Onye m hụrụ n'anya yiri mgbada, ọ dị ka nwa ele. Lee ka o guzo n'akụkụ mgba aja si na mpio ụlọ na n'oghere dị na ya elebata anya. Onye m hụrụ n'anya na-agwa m okwu, na-asị m, Bilie, onye m hụrụ n'anya, pụta ka anyị pụọ, gị bụ onye kacha mma nke m. N'ihi na oge oyi ụtụtụ agafeela, udu mmiri agafeela, mmiri ozuzo akwụsịkwala, okooko osisi apụtabala n'elu ụwa, Ugbu a bụ oge e ji agụ egwu dị ụtọ. Ana m anụ olu kparakwukwu n'ala anyị. Osisi fiigi amịbala. Nduru m si na mgbawara okwute na ebe nzuzo dị n'okpuru ugwu gositụ m ihu gị. Kwe m nụtụ olu gị n'ihi na olu gị dị ụtọ, ihu gị makwara mma. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Ma ọ bụ ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya, isi nke atọ, malite n'usoro nke iri na anọ ruo na nke iri na asatọ. Kwesie ukwe ike, gị ada Zayọn, tie mkpu, gị Izrel. Were obi gị niile ṅụrịa ma goriwe, gị ada Jerusalem. Dinwenụ akagbuola ikpe niile mara gị, ọ chụpụla ndị iro gị niile. Eze Izrel bụ Dinwenụ nọ n'etiti gị. Egwu ihe ọjọọ ọbụla agaghị atụ gị ọzọ. N'ụbọchị ahụ, a ga-agwa Jerusalem sị, Egwu atụla gị. Gị Zayọn, ekwela ka aka gị daa mba. Dinwenụ Chineke gị nọ n'etiti gị, odogwu na-enye mmeri. Ọ ga-eji obi ụtọ ṅụrịa na gị, ọ ga-emekwa ka ị dị ọhụrụ n'ịhụnanya ya. Ọ ga-eji nnukwu ukwe gorie na gị dị ka ụbọchị emume. Aga m ewepụrụ gị ọdachi nke na ị gaghị enwe ihe mwute. Okwu nke Osebụrụwa, Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Werenụ ụbọ akwara too Chineke, werenụ une kụọrọ ya egwu. Kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ, werenụ ike unu niile kweere Onyenwe anyị ukwe mmeri. Azịza, Tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mana atụmatụ Chineke ga-adị ọkpụ, echiche obi ya niile ga-adị ebeebe. Aṅụrị na ngọzi na-adịrị mba Chineke bụ Chukwu ha, ndị nke ọ họọrọ dịka ndị nke ya. Azịza, Tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mkpụrụ obi anyị na-eche Onyenwe anyị, ya bụ onye enyemaka anyị na onye ogbugbo anyị. Mkpụrụ obi anyị na-aṅụrị n'Onyenwe anyị, n'ihi na anyị tụkwasịrị obi n'aha ya dị nsọ. Azịza. Tierenụ Chineke mkpu ọṅụ ndị ezi omume, kweerenụ Chineke ukwe ọhụrụ. Mbeku, Aleluya, Aleluya! Bịa, Imanuel, ihu nke Chineke n'ebe anyị nọ, Onye eze anyị, Onye ikpe anyị, Dinwenụ na Chineke. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luk dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke iri atọ na itoolu ruo na nke iri anọ na ise. N'oge ahụ, Maria biliri gaa ọsịsọ n'otu obodo dị n'ugwu n'ala Judia. Ọ banyere n'ụlọ Zekaria kelee Elizabet. Mgbe Elizabet nụrụ olu ekele Marịa, nwa o bu n'afọ wụliri elu. Elizabet jupụtara na mmụọ nsọ wee tie mkpu ọṅụ sị, Ị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwa ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Olee otu nke a si rute m aka na nne nke onye nwe m bịara ileta m? Lee, mgbe m nụrụ olu ekele gị, nwa nọ m n'afọ wụliri elu n'ọṅụ. Ngọzi na-adịrị nwaanyị ahụ nke kwere na ihe niile Dinwenụ gwara ya ga-emezu. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.